Ineyo ndine fumu Kozentani kwathu kumene ndidachoka ineyo nachoka ku Ntchisi ndipo ku Ntchisiko pobwera mkuno kwa Chinyama nidafika ndipo ponipenya monga zochitika zanga za ineyo ukonda monga gule wa makolo amene wobadwa naye makolo ndiye ponifunsa ine kuti agule wa- amene uyo ndimakonda ineyo ndi gule wamkulu ndiye odani- wo Chinyama ndakamba kunena kuti a iweyo ndikupatsa nkhole ndipo nkholeyo odanipatsadi ndipo ineyo kunoku nidabwerapo 19 nse- 1980 ndiye nakhala zaka zambiri panopa ndiponso guleyo ali uchitika ndiponso guleyo ndiponso ndilibe nayenso thenthe ayi ndiponso guleyo ndiponso ineyo ndine wolemekezeka chifukwa cha gule wamkulu makwe- cha makolo yathu amene awa adatisiyira makolo ndipo ineyo pano panili ukamba pano ndiye wo Chinyama omathokozanso ineyo une kuti monga ku dziko langa langa lino lo Chinyama ndalandira munthu waphindu ndiye ineyo ndine Kozentani mm, kunoku kwa Chinyama kuno ineyo wanthu nili nawo ineyo walipo 80 ndipo pa 80 po nili midzi yokwanira ndithu mwina mwake polo ikupitirira ndithu mpaka na i- i- kutsogolo Gule wamkulu ine nimaona unena kuti chitsimikizo changa ineyo pokhala ndamuona kuti gule wamkulu ni wokhazikika pa mwambo wochewa wakalekale ndithu wakale ineyo ndakwatira nili ni wanaso ineyo gule amene uyo wonisangalatsa kwambiri nili ni chilembwe ndiponso nu- ni gule wa mbude naponso kasinja nili nawonso wambiri naponso a ona nyikuwonso nili nawo ineyo mpakanaso agule wambiri zedi nili naye ineyo ine ndamanga yanga ine ndiuthira ndamanga yonena kuti mwachita bwino mwafika kuti nanunso muzindidziwa ne kuti ineyo mu- ndine wo- wo- wachikhalidwe cha makolo yathu ya- yochewa kuti ndamanga yanga ineyo nakonda kwambiri kuti mwabwera nanunso nizikuphunzitsani ne kuti ochewa ndimo timakhalira ine dzina langa ndine George Lebiamu ife titakhala kuti tili kumene kujako kumudzi pofuna kutenga ana kuti akamete sikuti timangowatengapo iyayi koma timafuna tizapatsa malangizo ni chikhalidwe ngati cha ife cha mwambo wathu ngati wachewa timafuna kuti pamenepopo asauiwale mwambo umenewu kwani poyamba timalangiza zonena kuti azilemekeza makolo awo komanso ndi anthu okalamba amene angakumane nawo azithanso kuwalandira katundu osati azikawanyoza komanso timalimbikitsa kuti olo kuchipinda kwa amawo asamalowe makolo awo iyayi chinanso kuti asamayiwale mwambo umenewu atafika kumene kujaku amatenga ngati kankhuku kawo koti akadyereko ngati timati mndumira sitingalole mwana n'kumtenga kuti akalowe kudambo ngati mwambo wachewa kuti akakhale wotukwana akakhale wamwano ine ndingalole zoti ndikachitire ine mwana akantukwana ineso ndiye kuti upangiri wanga ulipo ni bodza limene lija koma timawapatsa kuti akhale ana aulemu koma sizonena kuti kumene kuja kumakhala nkhaza iyayi mwina nkhaza zimakhala zochokera mwina kumakomo koma sitilola zonena kuti akhale wankhaza akhale wotukwana azichita mwano pa mapeto yake taphunzitsa mwano akachitire nayo pali pakuti ngati ni boya langa ineyo chimene ndingakuuzeni choti ndikudziwonjezerapo okhudzana ndi mwambo ngati umenewu ndi mmene momwe ndachokera nawo patali ngati ineyo agogo anga enieni kuchokera ngati kwathu ngokulira ngwakhongola kuti ndipezeke ndingachikulu nkhola imene iyi nditaka inyamula mu chaka cha 82 ndidakali mgawo limeneli ndipo mwambo umene uwu ndimakhulupirira kuti monga ngati kwa ine ndili mchewa sindingausiye apo ndinakaphunzitsanso chikhalidwe china ngati chakumchinji uko chakwasimbasi mongaso ndili mdzukulu ngati wa anamageso nichifukwa chake mwinanso nyamata uja amakonda kuyimba jammati lores timining'a tija tachichewa timene tija tinachokeranso ngati kumwambo ngati umene uwu mawu oti nikhoza kuwonjezerapo nikungolimbikitsa ana enawa kuti aphunzire bwino koma sikuti timaletsa kuti anawa asamapite ku sukulu timalimbikitsanso zoti ku sukulu ndikofunikira